o tɛ kabako ye e ka telefɔni n'a carte mémoire fara hali son wɛrɛ se ka fara kan bilen ne ko i ma i ka son yɛlɛma n kunna i t'a yɛlɛma wa dɔ bɛ bɔ i ta la wa mɛ ne ta bɛ fa mɛ n'i sera k'o faamu dɔrɔn n'i ye mɔgɔ sun tigɛ a ka baraji bɛɛ falen b'a bolo e min y'a kɛ E fana e dafalen bɛ e bolo. dafalen sɔrɔ. Aha. Alahu akibaru, Alahu Donc o la akibaru. Naam. sunbagatɔw sun tigɛ arafa don hali n'i ye maa kelen sɔrɔ o kɔfɛ Naam. ikiramu duwafa o ye a wolonfilanan ye Naam. fantanw dɛsɛbaatɔw u bonya U bonya bi ye arafa ye sini ye seliba ye fantanw bonya foyi t'u bolo misi san i k'a faga k'a sogo tila u la ɛɛ n y'o fɔ i ye ka tɛmɛ kira tora munumunu na don dɔ a taara sɔrɔ denmisɛnnin caman bɛ tulonkɛ la mɛ denmisɛnnin kelen mɔsɔnnen sigilen don kira ko mun kɛra ee a ko fa bɛ ninnu na olu faw de y'u ka selifaniw tigɛ olu baw de y'u ko k'u jɛ ka tulu mu u la ka selifaniw don kira ko e fa bɛ min mm. a ko ne fa kun taara ala kira nɔfɛ jihadi yɔrɔ la ko a tora yen kira ye den filɛ a kun tɛ kira dɔn a tɛ kira dɔn ah, kira ko na yan a nana a ko i bɛ sɔn ala kira ka k'i fa ye wa mm-hmm. a ko cɛkɔrɔba ne t'o sɔrɔ ne y'o sɔrɔ ne tɛ foyi ɲini diɲɛ na n'o tɛ i fa sara mɔgɔ min nɔfɛ a ko i b'a fɛ an ba fatumata ka k'i balimamuso ye wa a ko i b'a fɛ ayisata ka k'i ba ye wa cɛnin ko ɔnhɔn kira y'a minɛ ka taa don so kɔnɔ k'a ko k'a jɛ k'a pari k'a fɔ ne de ye kira ye cɛnin kɔntanna bolila ka na denmisɛnnin tɔw bɛ tulonkɛ la a nana pan k'i yogori u k'a kɛra cogo di a ko kira kɛra ne fa ye fatumata kɛra ne balimamuso ye mm. ayisata kɛra ne ba ye mm-hmm. yen de denmisɛnnin tɔw ko ko ala tɔw faw tun ka sa jihadikɛyɔrɔ la bɔn donc o la yatimedenw mm-hmm. i kɔ filɛ u la mm-hmm. i k'u bonya k'u lanisɔndiya k'u lanisɔndiya seli kɔnɔna na bɔn o ka ɲi a sekina wali masakini ani misikinaw i bɛ i janto nin fɛn dama dɔ la arafa don o kɔfɛ dɔnnibagaw ye ɲɔgɔn sɔsɔ yɔrɔ dɔ la mɛ ne tɛ taa o bɛɛ fɛ dɔw ko san o san ko hadaru ni iliyasa k'u bɛ ɲɔgɔn kunbɛn a tɔgɔ ye di arafa don arafa don arafa yɛrɛ kɛnɛ kan k'u bɛ ɲɔgɔn kunbɛn n'u ye ɲɔgɔn kunbɛn tuma na u b'u kɔ don ɲɔgɔn na mhm. u kɔ dontɔ ye ɲɔgɔn na u bɛ dugawu dɔ kɛ san wɛrɛ la arafa bɛ u sɔrɔ ɲɛna ah, konatɛ o dugawu ye jumɛn sa walasa an fana tɔw tv ka arafa sɔrɔ san wɛrɛ siga t'a la kɛnɛ kan o kɔfɛ a tɔgɔ ye di n'u ye ɲɔgɔn bɛn hajaru taga o taga alikaba la n'a tun b'i kɔ don a bɛ nin dugawu kɛ an karamɔgɔ fɛn bɛ fɛn kɛ fɛn ye kadara tun b'a fɔ cogo di bisimilahi masha alahu la yasukul hayira

ni ala tɛ maa si tɛ hɛrɛ sama ka se an ka jamana ma mhm. ni ala tɛ maa si tɛ hɛrɛ sama ka se an ka du ma mhm. ni ala tɛ mhm. hɛrɛ i ka papiye sɔrɔ b'a la hɛrɛ i ka den sɔrɔ b'a la hɛrɛ juru min b'i kan na o sara ka bɔ o b'a la hɛrɛ i ka bana kɛnɛyali b'a la danfɛn si t'a kɛ ilalahu fɔ ala a filanan a b'a fɔ bisimilahi masha alahu la yasirifu su'a ilalahu n sinsira ni ala tɔgɔ ye foyi tɛ se ka tɔɔrɔ yɛlɛma k'a kɛ hɛrɛ ye ni ala tɛ funteni b'i kan i ka so i ye climatiseur don a la nɛnɛ bɛ na f'i bɛ birifani biri o tuma na o sera ka so kɔnɔ yɛlɛma cogo min na tɔɔrɔ min b'i kan tɔɔrɔ min b'i ka jamana kan min b'i ka du kan foyi tɛ se k'o tɔɔrɔ yɛlɛma ka bɔ yen ni ala tɛ a bɛ tila k'a fɔ bisimilahi masha alahu ma bikum min niimatin fa minalahi n sinsira ni ala tɔgɔ ye min ka di ala ye a b'o kɛ hɛrɛ o hɛrɛ bɛ aw bolo a bɔra ala de yɔrɔ la ma bikum min niimatin fa minalahi a ye hɛrɛ o hɛrɛ sɔrɔ a ka jamana ka basigili i ka papiye sɔrɔli ka den sɔrɔ ka juru sara ka bɔ i kan na ka i yɛrɛ ka bana kɛnɛya k'i ni lafiya foyi tɛ se ko o nɛɛma ma bɔ danfɛn si yɔrɔ la a bɔra ala de yɔrɔ la a naaninan bisimilahi masha alahu la hawla wala kuwata ila bilahi n sinsira ni ala tɔgɔ ye min ka di ala y'a b'o kɛ ne ka segin ka san wɛrɛ la arafa se ne ɲɛna o fanga tɛ ne na ka san wɛrɛ la arafa kɛ ka ne sɔrɔ kɛnɛya la o fanga tɛ ne na ka san wɛrɛ la arafa kɛ k'a sɔrɔ juru foyi tɛ ne kan na o fanga tɛ ne na ka san wɛrɛ la arafa se k'a sɔrɔ n ye n ka papiye sɔrɔ o fanga tɛ ne na fiyewu ila bilahi a fanga bɛ ala de la an karamɔgɔ al aliyul azim ala min ka bon ala min kɔrɔtalen don nin kumakan naani

sani ka wuli ka bɔ i si dilan kan k'i b'i da don ala ka danfɛnw da k'i bɛ kuma ni mɔgɔ min ye kami ɲɛgɛn b'a kɔ kan adamaden ta b'a kɔnɔ dɔ bɛ yɛlɛ i fɛ an karamɔgɔ o b'i sɔn bɔra di mɔgɔ man ɲi dɛ tuma na sani ka kuma maa fɛ nin fɔ siɲɛ saba i ka bɔ i ka t'i ɲɛ ko o tile mumɛ bɛɛ hali ni diɲɛ bɛɛ jɛra ka fara ɲɔgɔn kan k'u b'i janfa i bɛ bɔ Ni fitiri sera n'i ye fitiri seli sani ka wuli ka bɔ i sigiyɔrɔ la nin fɔ n kalila ala la n bɛ taa jɔ ala min ɲɛ ma o su hali ni diɲɛ bɛɛ ko a b'i janfa ala bɛ diɲɛ bɛɛ coron k'a b'i bɔ donc n bɛ nin di mɔgɔw ma ka aw fo k'aw barika da n b'a dɔn aw ka ko ye heure la ko ye kameramani bɛ ka a bolo kɔrikɔri donc a bɛ komi a ka waati dɔ surunyana an bɛ dugawu kɛ arafa don a kan ka bɛn sini de ma ni ala sɔnna cɛsiri ninnu bɛɛ lajɛlen minnu bɛna mɛn a kɔnɔ ala k'a minɛ bɛɛ seko bɛ nin na an karamɔgɔ n'i tɛ se ka nafila seli Dɔrɔmɛ mugan min b'i kunna i bɛ se k'o bɔ k'o di dɔ ma ko dugawu kɛ n ye kɔni n'i tɛ se k'o kɛ i bɛ se ka sɔli kɛ kira kan n'i tɛ se k'o kɛ i balima dɔ bɛ yen sinji don i bɛ se ka taama ka taa bɔ a ye n'i tɛ se k'o kɛ i bɛ se k'a tɔgɔ ye di faantan dɔ la dumuni n'i yɛrɛ se k'o kɛ i bɛ se ka hinɛ misikina dɔ la Tuma na n'i tɛ se ka nin si kɛ aa i bɛ se ka mɔgɔ dɔ sun tigɛ donc an ka an janto arafa la mais n ye dugawu min fɔ nin ye hadaru ni iliyasa u b'a kɛ san o san ala b'u ka ɲɔgɔnye latigɛ bon donc a kɛli dan tɛ arafa don ye dɛ mais arafa i b'a kɛ siɲɛ saba dɔrɔn k'a ɲini ala fɛ ala ka i fara san kura yebagaw kan